chonde musaupitilire uthenga uwu ndi wanu ndimafuna ndikambe za mphamvu ya chiyero pa moyo wanu tamvetserani baibulo likulankhula mawu ku daniel chapter 1 verse yake ndi ya namba 20 baibulo likuti mayeso ena alionse amene mfumu inawapatsa inawapeza opambana times 10 komanso kuposa azising'anga ndi owombeza onse anachita bwino m'maphunziro awo tamvetserani inali mfumu nebukadinezara imene inkatenga amuna folo aja shadraki misheki ndi abidinego komanso danieli imene idawaona kuti nzeru zawo zimene akubweretsa zikusemphana ndi ufumu wawo ndiye chifukwa chongokana kungoti awapatsiretu chilango amawapatsa mayeso ndi cholinga choti akalephera pa zimene wali nkunenazo awapezere chifukwa pa moyo wawo tamvetserani baibulo likunena kuti mayeso ena aliwonse daniel chapter 1 verse yake namba 28 mayeso ena aliwonse amene mfumuyo idawayesa idapeza osalakwa idapeza opambana times 10 komanso kuposa azising'anga ndi owombeza onse tamvetserani chisisi cha amuna folo amenewa chinagona pa chiyero okondedwa ukakhala ndi mphamvu ya chiyero pa moyo wako mayeso ena aliwonse amene angabwere umakhala wopambana tamvetserani sungaseweretsedwe ngati uli ndi mphamvu ya chiyero m'moyo mwako tamvetserani adani athu amatiseweretsa pa moyo wathu pa usiku wathu pa tulo tathu chifukwa choti mphamvu ya chiyero pa ifeyo ndi yoperewera tamvetserani adani athu amaseweretsa banja lathu amaseweretsa bizinesi yathu chifukwa chonena kuti mphamvu ya chiyero mwa ifeyo ndi yoperewera tamvetserani sanasewere naye shadraki misheki ndi abidinego mu ng'anjo ya moto chifukwa chachani mphamvu yawo pa iwo inali yayikulu tamvetserani sanasewere naye danieli mu dzenje la mikango pakuti pa iyeyo mphamvu ya chiyero inali yopambana inu anafuna kusewera nawo amuna atatu amenewo kuwaponya mu ng'anjo ya moto koma moto unafikira anthu amene ananyamula shadraki misheki ndi abidinego kumponyera ng'anjo ya moto koma moto unayatsa iwowo chifukwa chachani mwa iwowo munali mphamvu ya chiyero sanasewere naye daniele mu dzenje la mikango tamvetsani pa nthawi imene mfumu inalamula kunena kuti tapitani mukasuzumire mukantulutse daniele mu dzenje la mikango mmene ali nkufuula okondedwa baibulo limanena kuti pomwepo mikango inazumuka inazuka kuchokera pansi nkukawakha anthu amene ankasuzumira akapitawo a ndani akapitawo a nebukadinezara ukakhala nayo mphamvu ya chiyero okondedwa umagonjetsa ukakhala nayo mphamvu ya chiyero okondedwa umapambana okondedwa zindikirani kuti mmoyo uno popanda mphamvu ya chiyero ndi ukadziotche anthu ambiri tilibe mphamvu ya chiyero komanso kawirikawiri timakonda kusewera ndi tchimo okondedwa mphamvu ya chiyero imatipangitsa kuti tikhale opambana sanasewere naye shadraki misheki ndi abedinego mung'anjoyo mng'anjo ya moto chifukwa choti pa iwo panali mphamvu ya chiyero sanasewere naye daniele mu dzenje la mikango chifukwa choti pa iwo panali mphamvu ya chiyero pamene mukukonzekera mmoyo uno kuti muyambe nkuyenda mu tsiku la lero ndimafuna ndipemphere nanu kwina kulikonse mene kumene muli pamene tikulankhula pano wena alibe mphamvu ya chiyero pa moyo wanu ndimafuna ndipemphere nanu wina aliyense kumene ali kuti yehova ayambe kutsitsa mphamvu ya chiyero pa moyo wanu pamene mukukhulupirira mkhristu yesu yehova akupangeni kukhala oyenda mu chiyero pa moyo wanu yehova akupangeni kukhala opewa tchimo pa moyo wanu yehova akupangeni kukhala wotsogola ndi mphamvu ya chiyero mu dzina la khristu yesu wa nazareti pangani like follow and share kuti uthenga wa ambuye usamakuphonyeni amen